komanso onse amene akusatira sunna zake kufikira tsiku la kiyama timpempha allahu tabaraka wataala akatikumanise naye wokondedwa wathu mtumiki muhammadin salllahu alehi wasallam tsiku la kiyama olemekezeka mwa allahu tabaraka wataala lero lino tikhale tikukambirana komanso kuwunikirana nkhani yokhuzana ndi nkhondo imene inachitika pamalo otchedwa badr Choyambirira tibwerere tifufuze kunena kuti no kodi makhalidwe a Mtumiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam, makhalidwe a masahaba radhiyallahu ta'ala anhum mu nthawi imene amamuthandiza Mtumiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam kupanga dawa kapena kuti kuyitanira kuti anthu asiye kupembeza mafano, anthu asiye kupembeza zinthu zogula okha, anthu asiye kupembeza zinthu zimene iwo ndi family yawo yachita kuziumbaumba, kuzikonza ndi kuchiyimika kuti azichipembeza ayambe kumpembeza amene adawalenga munyengo imeneyi mtumiki ndi masahaba anakumana ndi zotani munyengo imeneyi mtumiki ndi masahaba radiallahu taala anhum adakumana ndi zinthu zovuta kwambiri ena amamenyedwa kumene ena amaphedwa kumene ena amasekeredwa ngati kundende ena kumene amauzidwa kuti iwe siumadya pokapoka uzakanire mwa allahu tabaraka wataala

kuna kuti ndithudi tsopano za chilolezo chaperekedwa kwa anthu aja amene yukataluna amakhala akumenyedwa nthawi ndi nthawi amakhala akuphedwa nthawi ndi nthawi amakhala akupangidwa chipongwe nthawi ndi nthawi makafiri nthawi imeneyo anthu amene sakhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala amamuzuza mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam amawazuza masahaba mpaka masahaba kufika posamuka kuchoka ku makka kupita ku habasha ku ethiopia kumene adapita ndithu kukabisala ndi chisilamu chawo kuti bola asamuke akampembeza allahu tabaraka wataala mu mzinda wa chilendo mu dziko la chilendo kusamuka ndi dini yawo mu njira ya allahu tabaraka wataala ndiye pambuyo pa mazuzo amenewa pambuyo kuti allahu subhanahu wataala wawaona kuti mtumiki sallallahu taala alehi wasallam komanso masahaba radiallahu taala anhum ndi anthu odekha opirira basi allahu tabaraka wataala adapereka chilolezo kunena kuti panopa tawaloleza anthu aja amene akumakhala akumenyedwa kuponderezedwa kumaphedwa kumasamutsidwa m'mizi yawo kulandidwa katundu chifukwa chokhulupirira mwa allah bi annahum dhulimu chifukwa chonena kuti anthu amenewo akuponderezedwa Anthu amenewo akumaponderezedwa. Nthawi imeneyotu kukhulupirira mwa Allahu subhanahu wa taala chinali chil- china- kuna- unali mlandu kwambiri pamaso pa makafiri. Makafiri samalola kuti amuone munthu wina wake akukhulupirira mwa Allahu tabaraka wa taala, samalola kuti amuone wina wake akumalengeza kuti ine ndi Msilamu ndimakhulupirira mwa Allahu subhanahu wa taala komanso ndikukhulupirira kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mtumiki wa Allah. nthawi imeneyo imene unali mulandu kutenga kuti zimenezo zikupitirirabe ndi allahu tabaraka wataala adanena kuti bi annahum zulimu chifukwa kuti mtumiki ndi maswahaba awo akhala akuponderezedwa nthawi yambiri koma samapanga kena kalikonse samabwezera china chilichonse wa inna allaha ala nasrihim laqadir komanso ndithudi allahu tabaraka wataala pakuwapatsa chipambano maswahaba ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam allahu subhanahu wataala kuwapanga kumupanga mtumiki komanso maswahaba kuti apambane kuwagonjetsa adani awo la qadirun allahu subhanahu wa taala zimenezozo ndi wakutha ndiye nkhondo imeneyi nkhondo imene ndi ya badr inali nkhondo yoyambirira mu chisilamu nkhondo imene maswahaba radiallahu taala anhum adatuluka osati kuti akamenyane sadakonzekere zokamenyana nkhondo imene mtumiki sallallahu taala alaihi wasallam adasiya ambiri mwa amene amamusatira ku madinatul munawara sanamjoyine mtumiki sallallahu taala alaihi wasallam chifukwa iwo mind kapena kuti maganizo onena kuti apita azikamenyana amenewo maganizo amenewo kunalibe tikhale tikuona nkhani imeneyi yokhudzana ndi nkhondo ya badr mukhale pomwepo jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh